mmadụ ọrịa ọrịa yes ok di gị wụ dibịa gị nwa wụ mamịwata Ee. ok unu ewele iwe nna Anyị mgbe ahụ adịghị nsogbu. eh, mgbe ahụ ị bịara nna anyị ukwu mgbe ahụ m bara mba ahụ ewele iwe nnọọ nsogbu adịghị sa Nsogbu ha.
Okay. Ihe ọ na-agwọ wụ eh, ndo nụ. Okay, our sister. Oh, Ụmụ ole ka unu ji?
Six, isii. Native doctor.

ewela iwe nna anyị ukwu ị gbaala mmadụ ara mbụ
mba o
kee ebe unu si na-anọnyere anyị anambra unu wụ ndị ebe anyị wụ ndị abia state ebe na abia state

nwa gị nwaanyị emepụla ihe ọgbanje
alụgori ọrụ ọgbanje ọgbanje ọ na-eme ya mba anyị lụrụ na in case o topụta ka anyị siruo onye ana Ah.
Ah. nwa agbọghọbịa emerela ihe ọgbanje n'isi ya bịa nwa mummy na daddy enwele mgbe ị nọ otu a gị na-aga n'ụzọ gị hụ nga ndị ara anyụ amamịrị gị were anya lewe ha
ileba onye ara nga ọ nyụ amamịrị kwuo eziokwu agwọ maka mpa gị anọ imeli ya afụbeghị m afụbeghị m Okay.
ị ji ezu ihe na-awụ ihe gị
mba ezubeghị m mbụ ị ji anọ otu a gị nọrọ ga-aghọ m agwọ

ee mgbe ị matara nwoke gwara mma gị ka ọ mpa gị mma m
madam mgbe ọ gwara gị na ọ matala nwoke elee ihe ị gwara ya Anyị- mụ na ya ji enwe issue
elee ihe ị gwara ya ka esi unu nwere issue elee ihe ị gwara ya
oge m gwara agwa m ya na o lugo ogogo inwe ịma nwoke na o lugo 21 years ịma nwoke
bịa nne ị na-akpọ ụmụ nwoke abịa n'ụlọ nne gị na nna gị mba mba nwoke ọ na-achọ gị abịa n'ụlọ nne gị na nna gị no. nna anyị ukwu nwa gị nwaanyị a nwa gị nwaanyị ọ pụọ n'ụlọ olee mgbe ọ na-eji abata order m nyere ha o ọ na-aga shop

ọ bara ịta nwaanyị ọzọ na-awụ nwaanyị gị ọ nọ gị n'ime nna anyị ukwu mba
nwunye nka mkpa nne ebe mma gị na mpa gị ha amatala na i nwewela enyi nwoke enyi nwoke ole ka ọ na-awa ị nọrọ gị ego gba aka n'aka ị na-eme aka n'aka ijide ebe gị ijide ebe gị ijide ebe mba mba ana m eme aka n'aka
ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum mba gịnị ka ị na-arụ amụrụ m na esi ee eme isi mana m na ka m wee sevute ego amụrụ m onye esi akpa isi so ma m na-alụrụ mmadụ ọlụ kịta ka m wee sevute ego ka nne na nna m wee sọpọtụ m mepee nke m
madam kee ihe mere na i ji chọọ gị na di gị ji chọọ ka nwa gị lụọ di ugbu a na otu a o ruru ogo iri abụọ na ise kee ihe unu ji chọọ ka ọ lụọ di ugbu a
achọrọ m ka ọ nụọ di n'oge nna anyị ukwu pụta ebe a pụta ebe a achọrọ m ka ọ nụọ di n'oge maka mụ nne ya nụrụ di n'oge and ọ baala m akwụsịrị m ịtụ afọ ime na 30 years so aga m di na 16 years
nna anyị ukwu ọ- ọ otu unu si chọọ ọ otu gị nwa si chọọ ya Ee. enwere ihe dị n'obodo unu unu na-asọ asọ ya wụrụ na nwa agbọghọbịa a chọrọ ịga ije di enwere ihe dị aṅaa unu na-asọ asọ unu na-aga achọ ka ya nwa ga butere unu na mba ọzọ maka na a sịkwa mba na-achị n'olu n'olu
ọ ga-aga na-agba n'iro ọ ga-agba n'iro ịgba n'iro na be unu ọ wụ alụ okay na gịnị ọzọ na nwaanyị dina nwoke n'ọhịa na be na n'obodo unu nwaanyị a ga-edina nwoke n'ime ọhịa nwaanyị nọ na di a ga-edina nwoke n'ọhịa eleke ọ wụ na ịgba n'iro na Yes. Eh, nna anyị ukwu ị ji aṅụ goof
mba o
bịa nne Taa. elee ụdị nwoke ị chọrọ ka ọ lụọ gị ihe m chọrọ nwoke ya ahụ m n'anya maka onye ọwụna hụrụ m n'anya ya ama ihe m chọrọ mara ihe ọ ya emere m as nwunye ya
kaa agwa ị ma i nwere wụ agwa ọjọọ otu a nne gị na nna gị nọ ugbu a kaa agwa ị ma i nwere wụ agwa ọjọọ nne gị na nna gị na-agwakarị gị na gị buru agwa a baa ije di na ọ gakwa afịa gị arụ kaa agwa ị ma na-adịghị mma wụ agwa gị wụ agwa ọjọọ
iwe ọkụ iwe ọkụ kwusie okwu ike
adụ m iwe ọkụ adụ m iwe ọkụ mana anaghị m akparị mmadụ
nne na nna ya pụtanụ n'ihu ebe a ọ wụ eziokwu na nwa unu nwaanyị dị iwe ọkụ ọ ya bụ ọrụ ọ gbara ọ ya wụ ọrụ ọ gbara o. iwe ọkụ mana ha adịghị akparị mmadụ
iwe ọkụ ahụ wee ya gịnị ka ọ na-eme
ya gbaa n'afọ o nwere ike ị sị ya mee ihe a ya gbaa afọ mgbe o mechaa ọ ga-emekwa ya o but for that moment o nwere ike ọ ga-eme ya but ọ nọtụ obere ọ ga-emekwa ya ị ma ọ na-adị mma like you do ịtụ your thing. ị ma ọ na-akọ ọ na-adị mma ka a gwaruo ọgọ bịa kolibe ele nwa nwa gị ga-asị elekwekwa agwa ya na-adịghị mma adịghị ama ụma ya na-egakwa bili kpọghachitekwere m nwa m unu chọrọ ọgọ ọgọ bụ chi onye ka ọ wụ ọgọ bụ nwanne
ọgọ bụ nwanne nụ ọ ihe unu chọrọ ọkwa ya yes
family family chọrọ ọgọ bụ nwanne ibi ọ nọ na family unu akpa ibi
mba
e nwere onye riri eri n'ụlọ unu mba mba o elee year ị mụrụ ada gị nwaanyị a
2001 na 2001 May 23 2001
ị mụrụ ya n'ime ahịa ka ọ dị ị mụrụ ya n'ụlọ ụka ka ị mụrụ ya n'ụlọ gị ka ọ n'ụlọ ọgwụ n'ụlọ ọgwụ n'ụlọ ọgwụ
bịa tata bịa
Akwa big girl ka nwa. ugbu a na ugbu a ị bịara interview ị nwere enyi nwoke gị na ya ka na-akpa ugbu a ị bịara ebe a
Mba enweghị m enyi nwoke nke mụ na ya na-aya anyị siri last year since ahụ onwezi nwoke ọzọ m na ya nọ. mmadụ ole met- mmadụ ole ka gị na ha tara ala kemgbe ị kwa topụta agbọghọbịa
ofu onye
nne gị na nna gị ha dịkwa aware
ee ha ma ha ma onye ahụ ha ma ya
enwere onye mpa gị ji n'agbụ otu a mpa gị na mma gị wụ dibịa enwere onye ha ji n'agbụ
mba ha anaghị ha na-atọpụ atọpụ ha na-atọpụ ndị e kele agbụ ha na-atọpụ atọpụ Yes, sir. kee ihe menụ mpa gị agbaha afa ka di gị bịawa ya na mma gị ha arụ ha mee ya by spiritual ka di gị bịawa
Mm, a sị na onye amụma anaghị agwọ onwe ya ka dibịa anaghị agwọ onwe ya ọ na-esiwe okwu mana ọ lụgo ọlụ nke ọ ya-alụ as nne m

were reverse bịara m tee madam lewe anya lewe anya na screen nga lewe anya na screen nga ka na-ele m anya ileghe m anya m ga-eche ka ihe ndị Igbo bịara ije dị ga oke ahụ lebe anya that ceiling lewe anya na ceiling nga ahụ nwa kpọọ phone number gị
070 4453 ị watchịchala ya ị watchịchala ya kwa i zuole ike ị watchịchala ya mana ị ma na ị dị wicked come on subscribe for that place sie ike subscribe ọ Chineke agba gị ọkụ subscribe ọ like ya gị share ya ya ọ wụ ara ya-agba gị ị watchịcha ya gị gba nkịtị gị just nọ gị just nọ watch ya takushi eze gị pụọ for what subscribe ọ for this place Chineke agba gị ọkụ
070